daalụnụ asọ m Ugochi na-ezere achọrọ m ịgwa gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwaanyị na-ene m anya na-ege okwu m achọrọ m ka ị mata na ife nji wee na-ayọ gị wee na-asị gị kpeweru onwe gị kpeweru mmụọ so gị wee bịa ụwa na ife anyị nwere bụ ofu chukwu chukwu okike nke ndị oyibo na-akpọ the creator god ka anyị ghara ịlapụ chi anyị anyị kwesịrị ịna-enye ekene je na-enye chi ọzọ ekene na ọ ga-eme iwe a na-ewe mmụọ ahụ anyị so mmụọ ahụ so anyị wee bịa ụwa nke okike zitere ka o nyere anyị aka bụ chi anyị achọrọ m ka ị mata na ihe eji ekperu ndị mbụ na ndị egede eke bụ mmụọ oye bụ mmụọ afọ bụ mmụọ nkwọ bụ mmụọ ihe anyị nwa bụ ndị igbo ji ahụ anyị na-ekpe ekpere anyị sị anyị na-akpọ ya kpọọ eke kpọọ oye kpọọ afọ kpọọ nkwọ ọ mmụọ ka ha bụgasị oye otu a mọnde dị mọnde bụ mmụọ tuzde mmụọ wenezde jenụwarị mmụọ ihe niile a mana ụka abịago mee anyị ife ndị a niile gbagwoju anyị anya anyị ada aghọtazi nke bụ nke ọ ya ka m ji wee chọọ ka m gwa gị na otu ihe nọ na n'ihe anyị nwere bụ ofu chukwu wee bịa nwezie angels nke a bụ abịa sị gị your guardian angel bụ nke bụ chi gị bụ onye nke nwere ike ịnata nwa oke gị na mmụọ na ife otu esi ekpere ndị mbụ na ndị egede na ọ dụ ka otu ọ ga-abịa ijekwuru mmadụ jepụ ma ị bịa ịkpọ m na-asị m biko m nyerugodu gị aka mee ihe dị otu a otu a ka anyị si akpọ ndị mbụ na ndị egede sị ha nyerenụ anyị aka ihe eji ekpere ha ka ha wee nyere anyị aka ọ bụrọ na ha bụ chi anyị mana anyị na-enye ha nsọpụrụ maka na asị na onye buga ụzọ siwe ite ga-ebu ụzọ nwee mkpọkọrọ ite ha bu anyị ụzọ wee bịa ụwa ihe eji akpọku ha bụ ka ha nyere anyị aka na-emeziri anyị achọrọ m ka ị mata na jizọs a ị na-akpọ ndị mmadụ ji egbu egbu ndị- ndị pastọ ji egbu ndị mmadụ wayo achọrọ m ịmata na ndị pastọ ahụ ị na-afụ nwere mmụọ ha na-ekperu mana jizọs ebugo ewurugo jizọs achọrọ m ịmata achọrọ m ịgwa gị na na jizọs a na ọ dụ ka makeup ụmụ nwaanyị makeup ọ ga-abụ i te ya wee pụta ezi ọ bịa cover gị n'ebe ndị mmadụ nọ ọ nya mere ndị pastọ bịa abịa ewuru jizọs wee me- me- meghee ndị mmadụ uche mee ha ha ama afụ nke bụ eziokwu mgbe ị nazị ibe gị i fichazịa makeup makeup ahụ ha tere ị fụzi otu ha ga-adụzi mgbe ahụ onwe ha pụtazịa ndị pastọ apụtazi ejezi ebe nke ha eje kpere ha ji eme ọ nya mere na ọ bụrụ na jizọs a na afa jizọs dị powerful achọrọ m ka ị mata ndị a niile na-afụ na-anwụ nke ị fụrụ onwe accident ifiri na ndị a ndị a na-enwe accident na ha na-akpọ jizọs before ha nwụọ jizọs ahụ azọpụta ha ị na-afụ onye ọkụ na-agba na-akpọ jizọs mana ọkụ na-agbagbu ya ị na-afụ ndị a na-ekpekarị ekpere buru ụka n'isi ma ha na-emegbu ndị mmadụ ha bịa apụta n'iru ndị mmadụ ha ewuru na ha na-akpọ jizọs na ha na-ekpe ekpere pụta n'ihu ndị mmadụ na-aconfuse ndị mmadụ o mee gị ghara ịfụ nke bụ eziokwu achọ m ka ị ma na ihe ndị ọcha ji eweta jizọs ka o mee gị ghara ịma nke bụ eziokwu ka ị ghara ịfụ ife ọ na-adụ ka nwanne m nwoke uchenna eze nwa okoro ọ bịa ọ na-ekpe ekpere ị ya ama na ọ gwọwuru onwe ya n'ọgwụ m na-esendiri ego o were ego m jee na-agwọ ọgwụ ka o wee gbuo m na-eri ego m m sendiri ego ọ gbara mmanụ ya hapụ jee na-agwọ ọgwụ onye na-edeceive ndị mmadụ na-akọ asịrị na m na-eme nke a na-eme nke a mana ị fụ ebe ọ na-ekpe ekpere ị fụ na ndị ahụ bụ ndị anyị na-afụ na-anọ n'isi oche n'ụlọ ụka na-eme ife ụka na-ebu baịbụl n'isi na ọ fa bụ ndị gwọgburu ha n'ọgwụ ọ bụ ihe m sị na ha ọrụ nwetara makeup pụta ndị mmadụ ị fụ ha i che na otu ha dị na ha amaka mana ị ba ha ime mgbe ha fichazi makeup ahụ ị bazi ha ime ị fụ na na ọ ha bụ demon ịbụ afụrụ anya ọ nya ka m ji wee na-akụzi ka ị mara na nke onwe gị nwere chi ọ bụrụ na i believuo chi gị kwenye na mmụọ gị mmụọ so gị wee bịa ụwa your guardian angel ị na-ekpere ya na-ekene chukwu okike ife e nwere ofu chukwu god jizọs a ị fụ bụ mụ na gị na-abụ ife m chọ ka unu ghọta achọ m ka unu ghọta jizọs ahụ bụ mụ na gị na-abụ kpewere onwe gị believe na onwe gị ka ife gabara gị ọfụma ka a ghara ị na-erizi gị ka ị ghara ị na-eje onye ọzọ na-anarụ gị in the name of na ọ na-edi jizọs o wu jizọs ọ confuse narụ gị nke ị nwere enwe ọ nya me m ji wee na-akụzi unu ihe a adị m enweta m ohere ana m adụba busy mgbe ọbụla ọ na aka m ma ana m agba mbọ ka m na-ewepụta oge m na-akụziri unu ihe otu a nọ na onwerọ ọya m anaghị agwọ ana m agwọ ọya ime mmụọ ọbụla any spiritual sickness disease ka ana m agwọ ncha ndị arụ ala niile ma maka ya onye mere egwu ji atụrụ ha ọ mụwa bụ egwu a na-atụ m atụ onwere ọya mmụọ ma hiv ihe niile a bụ spiritual sickness o nwere ọya niile ụfọdụ na-ayacha n'ụbọchị nke taa ọ spiritual sickness mana ha marọ ị na-aṅụ ọgwụ onwerọ ihe ọ na-arụ ije ụlọ ọgwụ emesịkwa ya ịṅụ ọgwụ niile ọ da-arụ ọrụ onwerọ ọya m anarọ agwọ any kind of spiritual sickness ana m agwọ ha ncha niile from a to z ma ndị m anarọ agwọ ndị ọbụla nke ije gwọọ ọgwụ wee megide mmadụ isendịa na-esendịrị mmadụ ọya ọ bụrụ na isendịrị mmadụ ọya ọya ahụ wee return n'arụ gị adị m agwọ ya maka na ọ ihe imete ka ị ya-eji isi wee buru achọrọ m ka m gwa gị kwee na onwe gị agbagharịzina agbagharịzina ka ndị mmadụ ghara ijizi wee na-acha anyị E, a na-akpọ jizọs kpụ jizọs n'ọnụ ọ bụrụ na jizọs a dị ike ndị mmadụ ama na-eji ya eme arụ abịa were ya wee deceivuo gị achọ m ka ị ma na ihe ndị mmadụ na-akpọ jizọs bụ makeup ka ha ji wee kpuchie onwe ha mana ịbazia na nzuzo bụ ife ha na-eme ịgba n'aka nwanne m bido taa kpewere onwe gị believuo na onwe gị ma na o nwere mmụọ gị na ya so ọ ya ka m kụzieru gị daalụ